alhamdulilayi an bɛ ala fo ka a barikada masa min ye ɲinan sunkalo belebele in ka a yira an na hɛrɛ la ani ka a yira an na kɛnɛya la o tɛmɛnin kɔfɛ e, an bɛ laseli min di an balima silamɛw ma ɲinan sunkalo hukumu kɔnɔ ka bɛn an ka jamana yɛrɛ kɛcogo ma o ye jumɛn ye an k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ ɲɔtigɛ de la sisan an bɛ récolte de la sisan fo maliyɛnw k'o faamu dɛ i y'a faamu san joli récolte ah, san bi saba ne ka jateminɛ na an b'o récolte de la san bi saba récolte an b'o de la parce que aw yɛrɛ ko tubabukan na qui sème le vent récolte la tempête bamanankan mɛnɛw ko n'i ye danfɛn jugu dan n'a ma falen i ɲɛ na a bɛ falen i kɔ an b'o waati de la bi an bɛɛ de ko ye maa kelen tɛ dɛ ne yɛrɛ ye a maa fɔlɔ ye karamɔgɔ fara politisiyɛn kan an bɛɛ b'a la waajulikɛla fara journaliste kan an bɛɛ b'a la tɛkinisiyɛn fara ingénieur kan an bɛɛ lajɛlen de b'a la maliyɛn bɛɛ de an bɛɛ de sen b'a la an ye danfɛn minnu dan danfɛn jugu minnu dan an b'a la ka o de tigɛli kɛ bi o de falenna an ɲɛna bi a falenna dɔw kɔni kɔ mais a falenna anw minnu ɲɛna anw b'a la ka o de tigɛ bi siga t'o la dɛ an ka dɔnni sira kan o politiki sira kan o silamɛya sira kan o an ye danfɛn jugu minnu dan san bi saba in kɔnɔ k'a daminɛ 80 na ka na ou bien k'a daminɛ i y'a faamu 90 la ka na a fɔ k'a daminɛ 80 na ka na an ye danfɛn jugu minnu dan o de b'a la ka falen o danfɛn jugu ye jumɛn ye an b'a la ka fɛn jugu jumɛn tigɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la bi n'o ye dɔgɔyaliman ye n'o ye manque de respect ye ɲɔgɔn tɛ bonya bilen an y'o de foro kɛ o awɔ a tɛ bala an si la n'i y'a ye bi alimami tɛ to ye jamana kɔnɔ président tɛ to ye jamana kɔnɔ minisiri tɛ to ye jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ si tɛ to ye jamana kɔnɔ an bɛɛ de nɔ don mɔgɔ o mɔgɔ ni e ye tɔgɔ sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya la i tɛ sa fiyewu fo denmisɛn dɔ k'i dɔgɔya mɔgɔ o mɔgɔ ni e ye tɔgɔ sɔrɔ ɲɛmɔgɔ dɔgɔya la e tɛ sa fiyewu fo kɔmɔgɔ dɔ ka i dɔgɔya mɔgɔ o mɔgɔ ni e ye tɔgɔ sɔrɔ walima ka jama sɔrɔ walima ka sannayɛlɛn sɔrɔ i y'a faamu i kɔrɔ dɔgɔya la e tɛ sa fiyewu fo i dɔgɔ dɔ k'i dɔgɔya ɔ n'i y'a ye bi an si bonyani tɛ alimami bonyani tɛ bi faama bonyani tɛ bi an bɛɛ de bɛ nɛni an bɛɛ de dɔgɔyalen don a kan ka diya an ye dɛ parce que an de y'a foro sɛnɛ o a ma bala an na dɛ e k'i ka ɲɔkisɛ ta ɲɔ ka taa a dan foro la foro nana falen o ɲɔ nana bɔ foro la e k'a fɔ ko ko ni ɲɔ ko balila i la o bɛ se ka kɛ cogo di e de m'a dan anw de y'a dan o n'i donna an ka diinɛ domaine kɔnɔ k'a daminɛ 80 na ka na anw minnu ye karamɔgɔ ye an ye waajulikɛla ye an ye jamanadenw dege mun na an ma jamanadenw dege bonya ɲɔgɔn bonya na o an minnu ye karamɔgɔ ye fɔlɔ an fɛn o fɛn mana an ka tɔn sigi n'an bɛ mɔgɔw de sama ka don an ka tɔn na ka maa wɛrɛw dɔgɔya ka maa wɛrɛw nɛni anw fɛn o fɛn mana an ka jɛkulu sigi an bɛ mɔgɔw de sama ka don an ka jɛkulu la k'u kɔ don ɲɔgɔn na ka mɔgɔw fara fara an karamɔgɔw san bi saba in kɔnɔ walima san bi naani in kɔnɔ an ma kɛ misɛni ka jamanadenw kalan dɛ ayi an bɛɛ b'o kalama o nin tɛ kɔnɔdimi o ɲɛdimi don bɛɛ b'a kalama i bɛ se k'a fɔ nin kuma man di ye di ne yɛrɛ b'a la a bɛ fɔ maa o maa ma bi karamɔgɔ jamana in kɔnɔ i b'a la parce que hali ni e t'a la i karamɔgɔ b'a la hali ni min t'a la o tigi karamɔgɔ b'a la o b'a yira k'an bɛɛ de b'a la an ma kɛ misɛni ye ka jamanadenw kalan dɛ an kɛla lamu de ye ka jamanadenw fara fara silamɛya dun nakun t'o ye silamɛya ma an kalan o na kira ma an kalan o na sallallahu alaihi wasallam i y'a faamu kuranɛ y'a yira an na ko muhamadu nana tuma min silamɛya nana tuma min a nana a sɔrɔ i y'a faamu wa fa kuntum iz kuntum a'daha iz kuntum a'daha ko juguya de kun bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u kun tɛ ɲɔgɔn bonya u fara faralen don bɛn tɛ yen fa allafa bayna qulubikum silamɛya kɛla sababu ye ka mɔgɔw dusukun de kalan ka kɛ misɛni ye ka mɔgɔw kalan k'u bɛn kelen ma arabu ka kabila belebele fila min kun bɛ n'o ye awusu ni hazaraju ye silamɛya nana k'a sɔrɔ kɛlɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ fadenya kɛlɛ san joli joli silamɛya nana a y'o ban di mais anw ta kɛla jumɛn ye anw ka silamɛya kɛla jumɛn ye an nana a sɔrɔ jaralakaw bɛnnen don an y'olu fara jaralakaw tilana bi mali kɔnɔ fo tilayɔrɔ joli joli jaralaka dɔw ko an ye wahabiya ye olu tɛ kuma siya mɔgɔw fɛ a bɛɛ ye jara jara jaracɛ kelen denw jaralaka dɔw ko ko an ye tijaniya ye olu tɛ kuma kadiriya mɔgɔw fɛ nin bɛɛ ye jaracɛ kelen denw ye sinankunya kun bɛ hali filaw ni dɔgɔnɔw cɛ bi an y'olu bila u filɛ ka ɲɔgɔn faga an balima silamɛw a kɛra baara ye dɛ an ye an ye jamanadenw an y'u bila ɲɔgɔn nɛni na ɲɔgɔn dɔgɔya parce que an fɛn o fɛn mana an ka silamɛ tɔn sigi k'an ka wajuliw daminɛ an b'a filɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ min b'an kunna an b'o de nɛni k'o dɔgɔya walasa an ka jama sɔrɔ an ka fanga sɔrɔ ɔ ni e ye jama ni fanga ni tɔgɔ sɔrɔ i ka ɲɛmɔgɔ dɔgɔyali la ɔ n'e fana dugumamɔgɔ dɔ nana e dɔgɔya e kan ka kuma o la wa e de y'a daminɛ o e de y'a daminɛ an bɛɛ b'o de la bi nɛni o nɛni bɛ se an fɛn o fɛn ma bi dɔgɔyalima o dɔgɔyalima bɛ se an fɛn o fɛn ma bi an y'o de yira an kɔmɔgɔw la a bɛ ten wa politiki sira kan o kelen de bɛ yen o an ka parti politikiw ma na ka mɔgɔw kɛ kelen ye o u ma na ka mɔgɔw fara fara ɲɔgɔn kan u nana ka na juguya de don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka jamanadenw fara fara an ye politiki dɔn an tɛ politiki dɔn an ɲɛ bɛ min na ye ko o ye fɔ ko ban an ɲɛ bɛ min na an bɛ kuma n'o de ye dɛ an bɛɛ b'a dɔn bi malidenw bɛnnen tɛ bi n'a fɔra bi nin ye adema ye nin ye rpm ye hali n'u bɛɛ jamu ye jara ye hali n'u fila ye bɔ hali ni e fa kɛra adema ye ka den kɛ rpm ye u tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen parti na kun y'o ye jamana kɔnɔ wa o ye mun ye han ni min bɛ ni min tɛ présidentya la waati min o bɛ président dɔgɔya ale bɛ to président dɔgɔya de la ka na président sɔrɔ e tola président lagosi ni président lagosi ni président nɛni na e ye présidentya sɔrɔ ɔ n'e fana y'a sɔrɔ e fana kɔmɔgɔw fana b'e nɛni de o wajibi de ye o ala tɛ sɔn olu k'e bonya bilen o juru don de ye juru sara ye an ko k'an ye diinama de ye mali kɔnɔ an ye danbema ye hali n'an tɛ diinama ye an ka mali danbe an ka silamɛya to yen an ka diina ko to yen mali danbe ɲɛmɔgɔ dɔgɔya t'a la fiyewu i kɔrɔɲɔgɔn dɔgɔya o tɛ mali siya si tɛ yan ko o siya bɛ sɔn mɔgɔ k'i kɔrɔɲɔgɔn dɔgɔya mɛ ni san bi naani kɔnɔ k'a daminɛ 80 na ka na walima san bi saba in kɔnɔ walima san bi saba ni dɔɔni in kɔnɔ an ye mali danbe bila pewu an ye silamɛya bila pewu silamɛya ko an ka kɛ kelen an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn sutura mɛ an y'a kɛ ɲɔgɔn nɛni ni ɲɔgɔn dɔgɔya ye bi an b'o de la bi o ɲɔgɔn nɛni min n'an y'o daminɛ an b'o de an b'o de la bi o de kosɔn nɛni dama de bɛ yen jamana tɔw n'i yɛlɛnn'u ka réseaux sociaux kan i bɛ kuma ɲɛnamaw sɔrɔ i bɛ dɔnniya kumaw sɔrɔ kiritiki bɛ kɛ tiɲɛ don mɛ dɔgɔyalima t'a kɔnɔ mɛ mali réseaux sociaux ye mun ye mɔgɔ danbe buruja mɔgɔ nɛni mɔgɔ dɔgɔya mɔgɔ jigilamisɛnya n'i y'a réseau n'i y'a kuma dɔw lamɛn i bɛ su kɛ i tɛ sunɔgɔ sini kan fɔ ɲɔgɔn ye o tuma an ka arabu kalan a ye mun nafa ɲ'an ye an ka tubabu kalan a ye mun nafa ɲ'an ye an bɛɛ ko an ye intellectuel ye min ko ko e ye arabu kalan ka ko dɔn o bɛ yan minnu ko k'u ye tubabukan kalan ka ko dɔn o bɛ yan ɔn anw ka kalan nana kɛ mun ye ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn nɛni ye tuma min na jamana tɔw b'a la ka kalan kɛ ka u ka jamanadenw kalan k'u bɛn kelen ma k'u ka jamana jɔ ni keguya ni ɲumanya ye o waati de anw b'a la ka an ka jamana ci ka kalan kɛ k'an ka jamana fara ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn na filaw ni dɔgɔnɔw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ bilen bozow ni kɔrɔbɔrɔw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ bilen tarawelelakaw yɛrɛ dama bɛɛ farafarala k'u kɔ don ɲɔgɔn na n balima silamɛ kɛra baara ye dɛ o la n ko an ye danfɛn jugu min dan o de falenna an ɲɛna dɛ wa an b'a la ka o de tigɛ bi an bɛ récolte de la o de la maa si tɛ se k'a fɔ bi an bɛ yɔrɔ min na bi karisa de ye mali ci i tɛ se k'o fɔ o e yɛrɛ b'a la si tɛ se k'a tɛgɛ sin si ma an karamɔgɔw bɛ mali cili la bi an b'a la sini faamaw bɛ mali cili la bi o b'a la sini an bɛɛ de b'a la n'an ma sɔn nin de ma ka segin kɔ jamana in tɛ jɔ dɛ ni bɛɛ b'a la hali bi an ye fili kɛ an ye erreur kɛ tiɲɛ don mais an si t'a fɛ ka jɔ an ka fili kɔrɔ ka segin kɔ an b'a la k'a kɛ ni kannagɛlɛya ye hali bi n bɛ san ta kan an bɛ bɔ ka ɲɔgɔn nɛni tuguni o fili kan non seulement an bɛɛ ye fili kɛ an ye sira bila jamana b'o dingɛ de kɔnɔ jamana jumɛn bɛ yen ko o jamanadenw bɛ fara fara ko ka tila ka fanga sɔrɔ o bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo di sɔrɔdasiw yɛrɛ dama an y'u bɛɛ fara k'u kɔ don ɲɔgɔn na an ka sɔrɔdasiw taatɔ kɛlɛyɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ sɔrɔdasi dɔ bɛ yen o b'a fɔ ne dan bɛ wahabiyaw ka duwawu de la o de bɛ minɛ sɔrɔdasi wɛrɛ bɛ jama cɛ la ne dan bɛ tijanyaw de ka duwawu la o de bɛ minɛ sɔrɔdasi wɛrɛ bɛ yen a b'o kunna ko kadiriya k'o ye kafiri ye sɔrɔdasi wɛrɛ bɛ yen a b'o kunna ko siya k'o ye kafiri ye bon an ka sɔrɔdasiw yɛrɛ fara farala kabini nin yɔrɔ duwawu ta yɔrɔ la mɔgɔ minnu wuli cogo ma ɲɛ u jigin cogo bɛ se ka ɲɛ cogo di ninnu fara faralen bɛ taa kɛlɛ la u bɛ se ka gagner cogo di victoire bɛ sɔrɔ cogo di jamana in fan bɛɛ de bɛ tan bi jamana in fara farala fo ka fara fara foyi ma se an ma an ka silamɛ tɔnw an'an ka parti politikiw foyi ma jamana in ci an ka silamɛ association ne de ko ten ani an ka parti politikiw ne de ko ten dɛ olu de ye ɲɛmɔgɔ ye wa ne m'a fɔ n kunfɛ dɛ kira yɛrɛ de ka kumakan don sallallahu alaihi wasallam kira min tɛ nkalon tigɛ a ko sinifani min ummati idha soluhu soluha nas wa idha fasadu fasada nas el umara wal fuqahaw kira ko ni jamakulu fila b'ale ka manton na n'o jamakulu fila ɲɛna jamana o jamana kɔnɔ o jamana bɛ ɲɛ mais n'o jamakulu fila tiɲɛna jamana o jamana kɔnɔ o jamana bɛ tiɲɛ a dogoni tɛ maa si la anw fɛ yan nin jamakulu fila tiɲɛna o e a tiɲɛna a ko el umaraw minnu bɛ jamana marali kɔ ɲɛmɔgɔw maralikɛlaw olu ye jɔn ye an fɛ politisiɲɛw tɛ wa wal fuqahaw ani diina ɲɛmɔgɔw dɔnnibaw olu ye jɔn ye an fɛ wajulikɛla ni alimamuw tɛ wa ni jumɛn bɛ yen bi k'a ma fili an bɛ fili hali ne yɛrɛ filila o ni jumɛn bɛ yen k'a ma fili an ka politisiyɛn jumɛn bɛ yen ko a b'a la ka baara kɛ jamana ka hɛrɛ kama a bɛɛ ko moi et ma famille ne ni n ka famille an ka karamɔgɔ jumɛn bɛ yen k'a b'a la ka baara kɛ jamana ka hɛrɛ kama a bɛɛ ko moi et ma famille karamɔgɔ bɛɛ ko ten kabini o waati nin bɛɛ filila an tiɲɛna karamɔgɔ ka mission tɛ ka baara kɛ i yɛrɛ n'i ka denbaya ye o ayi karamɔgɔw ye kira kiɲɛtabaw de ye aw yɛrɛ ko al ulamahu warathatul anbiya ko dɔnnibaaw de ye nabi ɲumanw kiɲɛtaba ye nabi ɲuman si ma na dugukolo kan diɲɛ daminɛ fo ka se bi ma k'a ye baara kɛ a yɛrɛ n'a ka denbaya ye fɔlɔ a ma kɛ fɔlɔ a bɛɛ ka baara bɛ kɛ jamana de ye jamanadenw de ye fantanw ni dɛsɛbaatɔw nabi ɲuman bɛɛ sara nin sira kan n'an ko ko an ye nabi ɲumanw ka kiɲɛtabaaw ye bi anw ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen an n'an muso n'an denw o b'a yira ko dɔnnibaw an tiɲɛna an ye sira bila n'an ma segin ko an ka mission yɛrɛ ma an ka objectif an ka baara laɲini ye min ye jamana jɔ fantan dɛmɛ ni dɛsɛbaatɔ dɛmɛ karamɔgɔw n'an ma segin o ma an tɛ bɔ nɔgɔ la fiyewu jamana tɛ ɲɛ politisiyɛnw fana jamana maralaw n'u ma segin jamanadenw ka intérêt ma jamana tɛ bɔ nɔgɔ la fiyewu donc nin jamakulu fila de tiɲɛna o de kosɔn n k'an bɛ ɲɔ tigɛ de la dɛ an ye ɲɔ min dan samiya fɛ ɔ tilema fɛ o de b'a la ka tigɛ san bi naani ɲɔ tigɛ an b'o de la ɔ n'an ma sɔn an ma jɔn ko ala fɔ k'a dɔn ko an filila denmisɛnnin minnu bɛ na an kɔfɛ u kana an ladege nin sira in kan fiyewu n'an m'o kɛ baara tɛ ɲɛ dɛ sabu ni denmisɛnninw ye an ladege tugula an kɔ nin sira kan jamana tɔ bɛ daga kolon ci ala m'an kisila a ma an ka jamana ala k'a tanga silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen ala k'a tanga ala ka hakili ɲuman d'an ni bɛɛ lajɛlen ma wasalamu alaikum warahmatulahi wabarakatu